Ni papa nana dɔrɔn a ko kɛ sɛbɛ o dɔrɔn de ka di ne ye. Non t'inquiète n'a nana on va en parler. Heke! Oh, ok. Ne ya so le la wa n ya gɛrɛ dɔ. Hali b'a fɔ a ni su, mɔrɔnkolon. A ye cɛ bɔ.

ne la lu ma o tɛ kɛla ne bara kɛ tɛ na muso nɔfɛ ne bara o tɛ kɛla n'i ye muso fɛ ne bara i di nalen k'a fɔ a bua bua kumaw ye nin la ile le t'a bɛɛ kolokolo la ne ne kɔni a dɔn ne bɛ bɔ sɔgɔma ka wa baarada la mais ile i di tile so kɔnɔ yan nɔ kamarennu di na n denmuso nɔfɛ i ti kuma o ee ala a bɛ na ne den nɔfɛ parce que a b'a fɛ k'a furu de a ma ne kɛ tɛ yan mɔrɔnkolo san joli u ye ɲɔgɔn nɔfɛ eh, manamana ko la ten n b'a f'i ɲɛna n ko kamalen ni sen kana bila n na lu ma n k'a f'i ɲɛna kodi i y'a fɔ a b'an den fɛ k'a furu de ne tɛ se k'a gɛn nin cogo la tantɔ
bon i ka bonya b'a la i b'a dɔn komi anw fɛ yen laada la furuko tɛ tɛmɛ mɔgɔ ni buran cɛ aa i denmuso kɔni ne n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ nin y'a san duuru tiɲɛ yɛrɛ la bɔn n tɛ manamana ko la dɛ a ka di n ye k'a furu yɛrɛ de n'ala sɔnna ma tile fila in na n bɛna aw bɛ ɲɛ n bɛ mɔgɔ bila ka na hali n'o de ye n bɛ ɲɛ ye n'o le kɔni n bɛ ɲɛ mais mɔgɔ mɔgɔ i b'a na ne la lu ma k'i ye ne denmuso furu la ne la lu sariya le ye nɔ n d'o le f'i ɲɛna n'i jɛnna n'o ye n di n denmuso d'i ma n'i yɛrɛ ma gbɛn n'o di n denmuso ditɔ t'i ma a bɔ i denmuso nɔfɛ ne bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma awɔ hali n'o di e ko kɛ i fana ka nin kuma sugu dabila sa e b'a dɔn nin ye mɔgɔ ɲɛnɛmandenba de ye epi ni wariko de don a bɛ baara ɲɛnɛmanba de la a bɛ bɔ fami ɲɛnɛmanba de la fana donc kana jɔrɔ i den ka sigili ko la i den bɛ lafiya fo ka faga n'a sigira n fɛ kunba awɔ kunba i tolo yɔrɔ ka ne lamɛn i tolo yɔrɔ ka ne lamɛn mɔgɔ ɲɛnɛmaden de b'a ne la mɔgɔ tɔɔrɔ wari y'a kun de b'a ne la mɔgɔ tɔɔrɔ silamɛ de b'a ne la mɔgɔ tɔɔrɔ

Ibra la kuma mɛ ko muso kelen san seegin Ibra la kuma mɛ ale ma se foyi sɔrɔ la den kelen nin a la mɔrɔnkoloya dan yɛrɛ le nin ti
eh, ne den di ne den ditɔ n buran t'a di ne den ditɔ tɛ nin kamalen suu ma bon
n'i b'a i b'an tɔ cɛ da la n'i ma kojugu kɛlɛ i y'a faamu eh, ala kana sɔn i ma sa nin fana ka ko faamuya sa a ma f'i ko den kelen b'a bolo ka ban donc o kɔrɔ a bɛ cɛya la ah, o kɔrɔ la a ye cɛya la san sen in ni na den kelen min den kelen nin sɔrɔ waati min na o k'a sɔrɔ a ka batiri chargelen de kabi a bara o den kelen sɔrɔ a ma fɛn wɛrɛ sɔrɔ ni ala ni k'i den kelen ni k'i den di nin ma ni ni ka mɔdentiya kɛ i sibiri la n kɔrɔ kana nin kuma sugu fɔ sa n'a ka den kelen sɔrɔ waati min na o y'a sɔrɔ a ka batiri chargelen nka an ye waati min na ta a ka batiri bara décharger e ba
ee k'e le wuli ka bɔ nalu ma

min na réseau bɛɛ lajɛlen dafalen n'a ka appel lase a di kɛ den o le duman ne ye n'i kɔni bɛ nin kɛ cɛw la i tɛ mɔgɔ si sɔrɔ min b'i den furu a ba ne la ne na n den sɔrɔ kɛya dɔ la ni kɛw bɛ yen nɔ kɛw di na mɔgɔ tɔ minnu bɛ na n'olu ma se ne den furu la se olu tɛ cɛw di ɛɛ kɛ le kunba ne bara e furu k'a ta i furu don ma ka n'a bila bi rɔ san joli le a san tan ni fila de ye san tan ni fila de ko di an na den joli sɔrɔ den kɔnɔntɔn an bara den kɔnɔntɔn de sɔrɔ

papa e bɛ ka ne wele a.
ɛɛ n kɛtɔ fɛn min fɔl'i ɲɛna i b'a kɛ cɛ wɛrɛ sama ka na ne bara yan o kɔ n'i mana kɛ cɛ wɛrɛ sama ka na ne bara o kɔ i y'a kɛla kɛ le di min na réseau dafalen i tolo ye n na. min na réseau dafalen k'a jɔ ten kan o la duman ne ye min ma ni min ka appel lase dɔrɔn a di kɛ den ye i y'a mɛn. n y'a mɛn papa.
al'o di wari na ji bila ɲɛ na ɲɔgɔn ko.